Igbo nwe m, ekene m unu. Sorry o. Oh. The rest of you that don't understand Igbo, the rest of you that are not Igbo, please, this video is not for you. Me and my people are having a family meeting. If it pain you, go and have a family meeting with your own people. Thank you. Ndị Igbo biko, o nwee ihe m sị ka m kwugodu. Ama m that na o nwerọ onye m bụ itinye ọnụ n'okwu a. Allen Onyema pụtara ụbọchị a gwa unu this same okwu. Mana for record sake,

o lugo time onye ọbụla ga-anakpu n'ụlọ o lugo oge onye ọbụla ga-anakpu a na-ekwukwa okwu a since na-eti mkpu ya since ndị be anyị achọrọ ịnụ ama m that na ngala dị anyị n'ọbala ngala dị na our DNA ị mara kedu ife bụ symbol anyị ọrọzi agụ ọkwa agụ bụ symbol anyị ebube agụ na-eche agụ anyị dị ebube anyị anyị dịkwa ebube mana ị fụrụ ngala ngala dị anyị n'ọbala anyị ga-etinyezi ya akọ na uche anyị ga-etinye ya amamife n'obodo dịka Dubai all these UAE ị fụrụ one fa si eme show off one fa si egosisi ife fa nwere like mana fa na-eme ya maka na obodo fa nọ dị conducive fa nọ be fa the environment ndị na-achị fa onye ọbụla chọrọ ka nwanne ya ma ọfụma ehe anya ụfụ adịrọ ya ndị government melu ya n'ụdị na onye ọbụla ga na-enwe anwụlị moto sọlụ gị gba ife sọlụ gị yie latest ihe niile bụ latest ka fanwa na-eyuzu mana obodo anyị nọ na ya ọ bụrọ sọsọ anyị nọ ndị gbara anyị okirikiri bụ ndị kpọrọ anyị asị ị ma ebe o si wee ka njọ anyị anọrọ n'ọchịchị a napụsịgo anyị ọchịchị agbajiri anyị aka na ọkpa nara anyị ọchịchị ka m gwa gị ife sọlụ gị gị nwe ka n'ego ife sọlụ gị gị nwe na akụ na ụba onye ji ọchịchị ga-ejide gị one day tilikọọ gị na apịalie gị napụ gị ife niile i nwe kpọgodo ofu onye Igbo bụ ọganyala na-azụ afịa maọbụ ife ọbụla ọ na-eme n'ọfụma bụ that na ọ nọ na position ama ntitinwu as in ya na ọ bụ that na a bịa kịta for him or her na o nwere onye ga-etinye ọnụ n'okwu napụta ya kwugodo onye ọ anyị anọrọ n'ọchịchị anyị anọrọ n'ọchịchị anyị enwerọ anyị enwerọ ọnụ kịta elugo oge unu ga-anakpu n'ụlọ elugokwa oge unu ga-anakpu n'ụlọ o nwerọkwa onye m bụ ikwu okwu a I'm a nobody mana ọ for record sakes ka m ji tinye ya ebe a ị fụrụ ndị ugwu na ndị ọzọ anyị afụrọkwa azụ fa anya ma a bịa n'ife ego na onye nke bụ nyanwa nwekalịsị ego na mba afrịka ife niile ọ bụ year in year out ọ nyanwa year in year out ọ nyanwa ife niile ọ bụ anyị amarọ moto ọ na-agba anyị amarọ ka be ya dị o nwerọ ife anyị ma gbasara ya mana nwoke a sọsọ ofu nwoke a ee eh, how many of anyị nwa ka a ga-etikọta ọnụ anyị wee nwee ruo ife o nwere mmadụ one ka a ga-etikọta ọnụ mana anyị ejirozi uche anyị ejirozi akọ na uche na amamife na-ezonata onwe anyị ndị be fa ofu business anyị na-eme fa na-emekwu ya in fact anya ukwu nke fa kakwa nke anyị o nwerọ anything anyị na-eme fa na-arọ emekarịsị mana ọ na fa ji nwayọọ nwayọọ jiri nwayọọ nwayọọ o nwere ndị nke anyị amadị afa fa mana ego fa na-esi isi akụ na ụba fa na-esi isi ma o nwerọ onye ma onye fa bụ a nọkwa n'ime ya fanwa ji ọchịchị elugo oge anyị ga-anakpu ị fụlụ ife a na-eme ee eh, regulation regulation ndị gọọmenti ama emekwu ya because ọ bụrọ sọsọ anyị e regulate ọ ya-emetụta onye ọbụla fa ama eme ya ife fa ga-eme bụ a na-abịa na-ewere anyị ofu ofu individually a na-ewe ofu ofu na-etilikọ ofu ofu individually onye ọbụla na-akpọ jilinụ nwayọ gwelunu akọ na uche gweluzienu akọ na uche this mkpu iti mkpu ife niile a showmanship ife niile a anyị emeghị o nwekwa ebe anyị ji ya wee gaa o nwere ife ife anyị ji ya wee achieve yesterday na-ekwu okwu maka nwanne anyị nwoke abụrọ m a fan of unu ncha niile ji ego because omume unu sometimes na-ewe m iwe unu ana-akapụka o nwere time a sị na ọ jee jee lụọ ụlọ ụka na side be fa the thing we were m ntị nya the thing gbaa m ala unu na-akakwu akakwu abụrọ m a fan of anybody mana ọ bụ ụda na mfụda na ị mago o nwe ka e si abịa ka etiti mmadụ ọ na-afụ m ụfụ n'arụ ya ka m ji wee tinye ọnụ gbakpụba unu n'ụlọ gwerenu ile unu gụa eze unu ọnụ gwelukwanu ile unu gụa eze unu ọnụ o nwerọkwa ife o take ha ị fụrụ ife a kpọrọ ndị ọchịchị gọọmenti o nwerọ ife o take ha ijide onye kpọrọ onwe ya onye igbo gbagotego enu nọ na some position na o nwerọ ife o jidelu fa ịmịsịsị gị ya mịa gị ọbara mịa gị akwala mịsịsịa gị o nwerọ ife ị ga-achịta ebolo one of how many of you know this man bikonu ayịyọ ka m na-ayọ dododo ka anyị weluzie akọ na uche ndị Igbo si na nwayọọ nwayọọ ka e ji aga n'ugwu anyị nọkwa n'ugwu unu amanyazina ọkpa amanya ọkpa azọ kilikilikilikili odogwu a na-eme ọkwa ife m sị ka m yọọ unu daalụkwanụ
alearnụgo m the hard way and ọ ife m learnụlụ ka m ji ayọ ndị ọzọ fa ejena ebe m jelụ in terms of persecution ị na-anụ ya okay ghọtago obodo adịrọ mma onye nwere ntị ọ nụlụ forget na anyị bụ ndị Ọba anyị na mana we all have to coexist ịmakwa na even na birthday m mere na April 50th birthday hmm. ị na-anụ ya o nwere ebe e fere ego I control everything ọ na-ebi otinye adịmemga aka ndata ego na at this age now mana ahụ enwe ndachi appreciate nwere onye m fụ fesasịrị ya mana ejiwa ndị za ajụjụ maka ya hmm. anyị suppress-ịrị ya mana ya na-agwakwa ndị kwesịrị ịma na ebe etu a nra tata na nka na-aza ajụjụ ọbụla ala ji so what am I trying to say na let's let go of this whole thing na-achọsị ndị adaba n'onu na ahụ egburu egbu
ị na-anụ ya onu juru eju ọ bụrụ ọgụ kọm ọ bụrụ I'm telling you na m emeghị experience nnọrọgo kịta ya efu na i wetara ego agbafere m ọsọ na pocket kpa n'ime ejikwụsị cash onwe ebe nlekọta efu a na-eme akwa mata kwenye na ntara mma ezigbo ozi because e learn-ego m the hard way Chai. and ọ ife mụ a learn-ụlụ ka m ji ayọ ndị ọzọ fa ejena ebe m jelu in terms of persecution Ị na-anụ ya? ọkwa ị ghọtago Yeah. maka na the best that's an experience bụ the best teacher abụrọ iwu na ọ ya-eme gị before ị mụrụ akọ Yeah. the best teacher experience bụ nke melụ ndị ọzọ gị eji ya wee mụrụ akọ wee mụrụ akọ obodo adịrọ mma onye nwere ntị ọ nụlụ forget na anyị bụ ndị Ọba anyị na-aba mana we all have to coexist how do we coexist e welata mkpọtụ sị wetu the volume
ị nụrụ ya sị gbatuo volume a gbatuo volume another thing bụkwa n'ime nwoke ife ụlọ ya emenwu akpọchi ụzọ a ọ na-emefecha ime na sị wepụ nke a
kedu ihe a na-akpọ nke a? ọkwa camera camera dị ife social media social media o nwere ife ị na-eprove out there kedu onye ka ị na-eprove-ụrụ ka ihe ji nke ma nke onye ọzọ ji so ụmụnne enwe nwa aṅụrị ọ na-abịa occasion n'ebe ị na-eti mkpu sị esezina foto since ebe a na-abụ ego nye mmadụ ife quietly yes onye so o nwekwara ife i nyere nwa mmadụ nyebere mmadụ n'ụwa a Mm. nwebere ụdị ego i nyere mmadụ as a matter of fact nke e nye na nzuzo na-aka nke e nyere a fụrụ anya Eziokwu. so the final ọdịbe bụ na ọ dị mma ya onweghị na-achọ ka ọ belittle mmadụ ma ọ ka ọ suppress ya ka a ghara ịma na ibute n'ike N'ebute gị ike. mana ọ ka ike wee last ya laa ya maka na onye ọ dụrụ mma ọ dụgoro ana igbo mma amen ịfọkịta eto akịta ebe nne na-eku zuzuzu ị na-anaghị afịa n'ana igbo ya azụ azụ ọ ya azụ azụ n'izu a nke efu ya gbara the best Christmas maka na ndị amen na-achị anyị alụgo nnukwu ọrụ ndị omekome abịa nyọtago fa Mhm. a na-ejezi na-apụta so na anyị natanụ ka anyị nachi ya ngwa anyị kpata mba na akụ ka anyị bulata n'ala igbo ọ dụrụ anyị dị mma- dị mma Chai. onye jela afịa ndị nọdụrụ n'ụlọ ewute igbo afịa nọ ndị nọdụrụ n'ụlọ erie ya ọ ife anyị na-ekwu n'ife niile ya efu ọ bụghị nke o si daa ụdị mmadụ anyị niile ka anyị si fụ ana igbo n'anya ya esi anyị wee na operate na-apụta everyday mana anyị eje kpata wee bata ọ baala onye onye iru baala onye azụ baalụ nwa okeke baalụ nwa okwa mgbafọ ọ ife anyị na-ekwu si wotu ọkụ nweghị na-achọ ka ọ bụrụ na ọ ya kachasị nweghị onye na-achọ ka ọ bụrụ na ịsha nụrọ mana onye a na-achụ achụ na-ezobalata onwe ya i nene hmm. anya i wetulata volume ọ sọgbu gị nwere aṅụrị mana nwoke ife anyị menkwa n'ebe a efu mechie ọnụ pụkwa n'ezi nwụrọ gbachi ụzọ mhm.
a na-asị no face no case no case ịnụrụ nke a amụta m ọzọ no face no case ọ iru a fụ ka a na-atụ nga hmm. ọ bụ na nnọọ ikuku ka e bụ o nwe ndị na-eme nnukwu ife nọ na social media

na nsọ bụ nsọ alụ bụ alụ si na-epromote ezi omume ife the upcoming nwere ịmụta n'aka anyị dị too much ọ bụrọ sọsọ ihe ego ana Igbo nwere long beautiful history need projection
ngosi e nwere omenala mmanwụ ubi ede ugbo ede ego nwere a lot of things anyị na-eme kwesịrị ka anyị export out there ka ụwa na-afụ anyị sị gosibe ndị awa sị gosibe ana igbo sị gosibe the beautiful terrains of ana igbo